Ah, tingoyamika mulungu mmawa uno chifukwa cha kanthawi kabwino kamene ndimafuna kuti m'bale wanga ndikhale ngati ndikupereka yankho la chofunsa chako kuti kodi chifukwa chani kwenikweni munatuluka chipembedzo cha chisilamu ndipo kodi muulosi wa m'baibulo chisilamu chimapezekamo Nanga ngati chimapezeka chifukwa chani inuyo simunasankhe kutsata ndondomeko za ulosi wa Baibulo pa nkhani ya chisilamucho? Ndiye ndimafuna m- ndipite mokuyankha ngakhale kuti funso lakoli linditengera zigawo zingapo zakuti ndipereke mayankho ogwirika bwino kunena za ulosi zoona mbale wanga malo ena ndi ena m'baibulo kumapezeka ulosi wonena nkhani ya chisilamu koma ndimafuna polankhula chichewa changa iweyo undimvesese bwino kuti uh, si kwenikweni kuti baibulolo likulankhula za chisilamucho pachokha ngati chipembedzo koma limalankhula za chisilamu kupyolera mu mtundu mtundu wa anthu amene akubadwa ku dziko ndi kutenga mbali ya dziko lina posankha kukhala m'mayiko amenewo mayiko amene kudakhala anthu amene baibulo lidawatchula ndiye kuli mayiko amene chipembedzo chawo ndi chisilamu so mwapaderadera baibulo likamalankhula za ulosi wa asilamuwo m'baibulo sikwenikweni kuti amalunjika kuti chisilamu koma amagwiritsa ntchito mayina now iwe ndi ine kuti tikhale ngati tikuyankhana kapena kuti ine ndikhale ngati ndikukupasa chithunzithunzi cha mafunso wafunsawa mwina okanika kuwabwereza chifukwa chakutalika kwa funsolo kapena chifukwa cha zigawo zigawo za funso lakoli pofuna kuti liyankhidwe molongosoka kuti uthe kumvetsa upirire chifukwa linditengera nthawi yayitali kuti ndifike kwenikweni kumene ukufuna iweyo koma choyamba ine ndifuna ndikupase kaye ulosi wa m'baibulomu wa zinthu zimene zinditengere ku yankho lako tikalowa m'baibulo timapeza kuti aneneri ambiri a m'baibulomu ananena za ulosi koma pofotokoza za ulosi wawo amagwiritsa ntchito zizindikiro amagwiritsa ntchito zizindikiro mwina zinenero zachining'a kapena kuti zinenero zotchula moyerekeza imene ndingayitche kuti symbolic language kuti tikathe kuwapeza asilamu m'baibulomu timafunika kuyambira kutali nchaka ndikunena kuti mwina ndikhoza kuyankha nkulekeza padera osafikira muyezo umene iweyo ungafune kuti umvetse chifukwa kukuyankha mwachidule nkovuta kwambiri kufunso lakoli ngati sitingabwere m'malemba ndikukupasa zimene baibulo linanena za mtundu wa asilamuwo umene iwe ukunena kuti chifukwa chani sindinakonde kuutsata kumapanga kuti m'baibulo ulimo koma pomwepo wafunsanso kuti koma nanga asilamu m'baibulo alimo ndikuti kuyankha kobwerera kopita patsogolo kapena kuti kozungulira kunditengeranso ine kuzungulira komweko kulinga ndi funso lako tikaliyang'ana bible limalankhula muja ndanena mwa symbolic language kapena kuti kulankhula kupyolera mu zinenero kapena mu zizindikiro mmasaini kapena mmasymbols ndiye tikamayang'ana za dziko lonse lapansi choyambirira baibulo limatipatsa kulankhula kuliyerekezera dziko lapansi amayamba ndi kutiyerekezera kuti dzikoli ndi nyanja mwa njira ina akamanena za dziko lapansi mu zinenero za masymbols amatha kulitcha dziko lapansili ndi kuliyerekezera ndi nyanja choncho tikayang'ana dzikoli timapezadi kuti mulungu analenga dziko lapansi mukayang'ana pa genesis chapter number 1 verse number 9 amatiuza kuti mulungu anasonkhanisa madzi pamodzi kuti kukhale mtunda koma mulunguyo asanasonkhanitse mtundawo baibulo lomwe lili ku genesis amatiwuza kuti mzimu wake unkafungatira pamwamba pamadzi ukayenda kupita m'mabuku ena ngati yobu chapter number 26 verse number 12 amanena kuti mwamphamvu yace amagwetsa bata pa nyanja ukapita pa isaiah chapter number 27 verse number 1 amanena kuti yehova adzaononga chinjoka ndi ching'ona chimene chili m'nyanja now ukapeza kuti kulankhula komayinena nyanja kutipasa chithunzi choyambirira chonena kuti nyanjayi ndi madzi timaziwa koma nthawi zina tikalowa m'baibulo nyanjayi amayiyerekezeranso ndi anthu kapena kuti dziko lapansi mwachisanzo akutiuza za chinjoka chokhala m'nyanja ndakuti yehova adzachiwononga chimenechi ukayang'ana ndi chidwi upeza kuti njokayi ndi simbo ya satana mdierekezi yokhala m'nyanja nyanjali ndi dziko lapansi ndikuti pamene yehova akunena kuti adzawononga chinjoka chimene chili m'nyanja ndikuti akunena zakuti satana adzakhala ndi nthawi yowonongedwa ku dziko lino lapansi koma at the same time satananso nayenso ali ndi maonekedwe omwewo a ufumu wa chinjoka chokhala m'madzi amaoneka ndi saini ya njoka ina imene amayitcha kuti Leviyatani m'Chichewa koma angerezi amati leviathan so mwa njira yomweyo kapena inayo tipezabe kunena kuti kachitidwe ka dziko ndi baibulo limangotionetsa kuperewera kwa mtundu wina kumene sikungakhale kophweka kukumva chifukwa baibulo limatizungulira zungulira potifotokozera zinthu zimozimozi zomwezo now ana a mulungu kapena kuti inuyo m'bale ndikhulupirira kuti chipembedzo chanu ndi cha chisilamu chimene chimakhulupirira korani mu korani kulankhula kwa ma symbols sikwenikweni linalunjika zinthu zambiri linangochinena mmene chinthucho chilili chifukwa kwenikweni ulosi m'korani ndi wochepa koma zinthu zochitika ma events kapena zolankhula za direct zimene mulungu wotchedwa Allah analankhula m'korani ndiye sikwenikweni kuti linaponya zinthu kutsogolo ngati ulosi ngati ulimo m'korani ndi wocheperapo poyerekeza ndi mmene ulosi ulili m'baibulo chifukwa chonena kuti sikwenikweni kuti olemba korani ankalemba ndi mzimu koma amalemba ndi knowledge imene mulungu wawo Allah adawapatsa knowledge nzeru kufotokoza mmene mapiri alili ndi kufotokoza mmene mapiri analengedwera now koma bible Likafotokoza zimenezi, limalumpha kunenanso zinthu za zochitika za mtsogolo zimene ife tonse timatha kumva. Ndiye ine kuti ndiyambe kukuyankha funso lakoli, undilole kuti tiyambire kufotokoza ku nyanja ngati chisanzo cha zimene ndikufuna iwe ndine tifotokozerane nawo. mmene tikuyenda chonchi ndi kuti atumiki tonse amene tikumvera nawo chimene ndikuyankhachi tiyeni muyende nane ulendo tipite pa nyanja kuti tikapeza asilamu sukumva m'bale wanga iwe ndi ine mu ulendo uwu tiye tichoke kumene tiliku tiyende ndi chithunzi cha mzimu ndiye tikayime pa nyanja ndiye tikayima pa nyanja tiyambe kuvundukula malemba now nyanjayi timapeza kuti aneneri osiyanasiyana anayitchula m'maulendo ambirimbiri pa zifukwa izi kapena zinazi ndiye mmene tikufika pa nyanja pakufuna kukuyankha iweyo ulione kuti nyanjayi tsopano tili mu dziko lapansi kuti imeneyi ndi nyanja koma symbol yoyerekezera kuti limeneli ndi dziko lapansi ndiye aneneri monga danieli yohane komanso yobo anakhalako m'mbali mwa nyanja mu uzimu akuwaonesa zochitika koma zotuluka pakati pa nyanja kuyimira nyanjazo dziko lapansi choyamba m'bale wanga taona zinthu izi pano tili ndi aneneri onsewa sindingakuchedwetse kunena za mneneri danieli tikamba chifukwa adayimapo pa nyanja m'machapter ake nayiona nyanja mukutuluka zirombo ngati masomphenya a nyanjayi now yohane anaonanso nyanja mukutulukanso zirombo zimene iwe ndi ine lero sitinganene kuti zinkatuluka pamadzi enieni koma inali symbol ya dziko lapansi kuyimira nyanjayo ndiye tikasiya amenewo tsopano pofuna kuti iweyo tidzilankhulana modula motsatalika kuti timvane ndiye kuti iwe ndi ine lero mmene tayima pa nyanja timtenge tsopano yobo amene anthu ambiri samamtchulatchula ngati mmodzi mwa aneneri amene anaona zinthu pa nyanja koma iwe ndi ine lero tiyambe kuona yobo ndi cholinga choti tikayambe kufufuza mtundu wa chisilamu kuti tikaupeze ndi kuti tikufunika tiyambe kupeza buku la yobo kumene tiyipeze nyanja imene yobo akuyimapo choyambirira mu buku limeneli la yobo iwe ndine ndifuna kuti tiwerenge kuyambira vesi namba 1 koma tiyenda mpaka tikafika pa vesi namba 34 pamene pagona nkhani mwa njira ina ndi chapter 41 chonse chikufotokoza za ulendo ochitisa chidwi umene mtumiki yobo adayenda atayima nayenso mphepete mwa nyanja tamvera kuti tikayambe kupakasula za mtumiki ameneyo tisanafike pa mavesi oti tiwerenge ndimafuna kuti iwe ndine choyamba tipeze kaye kuti yobo anali ndani yobo anali olemba ndakatulo wanzeru masiku oyambirira akale kwambiri iye adalemba motsatanatsatana ndi atumiki ena m'malembedwe ake analemba mwa nzeru komanso mokhala ngati alemba ndakatulo ngati mmene adalembera davide namba 1 yobo analemba mofanana ndi mmene analembera solomoni namba 2 ndikhulupirira kuti iwe ukubwera nane limodzi ndiye timapeza kuti buku la yobo lili ngati piramidi kapena kuti ngati pilala yense wopanda olitsogolera koma palibenso munthu amene amalitsutsa buku la yobo sikumaoneka munthu kutsogolo kwa buku la yobo kumaoneka mulungu yekha komanso zimene yoboyo adalemba palibe munthu amene anakwanitsa kuzitsutsa ndikhulupirira kuti iwe ndi ine tikamayang'ana zimenezi ndikukupatsayi ndi background ya yobo now kodi ameneyi yoboyi amene satchulidwa kawirikawiri pa masomphenya kapena pa zonena zache zokhuza zilombo zokhala pa nyanja ine ndikutengera kwa yobo ameneyi yoboyi anali kwawo kunali ku uzi malinga ndi yobo chapter number 1 verse number 1 tipeza kuti uzi anali pakati pa boda ya palestine kupita ku arabia siunamve yobo kwawo ndi ku uzi tikunena nkhani ya chisilamu pa ndiye tsopano yoboyi ankakhala pakati pa boda ya palestine ndi arabia ndiye kuti palestina kulowa mu arabia iyeyi anali pakati mwa njira ina pakati pa dziko la akhirisitu ndi dziko la arabia limene arabuyi ndi amene timapeza kuti ndiye kwawo kwa asilamu ndakutengera mneneri ameneyi kuti tsopano tiyambe kuona ngati yobo kwawo kunali ku uzi tapeza kuti uziyi ali pakati pa boda yakuti mukuchoka dziko lina mukulowa ku arabiya ndiye mukamalowa ku arabiya ndiye kuti mukangoti arabiya mwayamba kale kukhala ndi chithunzithunzi cha asilamu ndiye ndikunena za yobo koma osayiwala kunena kuti ku arabiya kumeneku ndi kumene mwana wa abrahamu wochoka kwa mkazi wa ku igupto dzina lache ishmaeli analowerako sono nkhani imeneyi ndi imene titi tiyipeze kutsogolo kwa ndondomeko za kukuyankha kwanga pa nkhani yakuti tipeze chisilamu ngati chingapezeke m'baibulo mwana wa mulungu sitichipeza direct tichipeza indirect kupyolera m'mayina a wanthu ndi mapu akayendedwe ka zinthu yobo kwawo kunali ku palestine no ah kwawo kunali ku uzi mmene munali mu boda kamuzi kauziko kanali pa boda mwina tinganene ngati mwanza ku malawi kuno malire ngakhale kuti malirewa ndi odziwika bwino kuti timachita malire a mozambiki ndi malawi kwawo kunali ku mchinji kumene kumachita boda ya zambia ndi malawi kwawo kunali ku karonga kumene kumachita boda ya tanzania ndi malawi undimvetse m'bale wanga kwawo kunali ku dedza kokhala m'malire wopita dziko lina kulowa dziko lina sono boda iyi sinali ya same tribe inali boda ya mafuko osangokhala kuti boda yake ya anthu a mtundu ofanana ayi sono pano tapeza kuti anali ku boda ndiye kukupeza kuti kumeneko ko ku uziko yobo ankakhala mu kamudzi uziyu ndi boma koma kamudzi kamene kamakhala yobo ankakatcha kuti halauna nde kwawo kwa yobo ndipo olemba buku la yoboli timamva kuti ndi mose mmene anali ku chipululu cha midiyani tizaisanthulanso midiyaniyi tizapezaponso chithunzithunzi chakufananafanana kutukula kwa maso koona maboda ena kapena kuti koonanso maiko ena mwana wa mulungu ngati ndi choncho ndekuti ngati ndi choncho ndekuti mkulu ameneyi anali wakummawa kwa nyanja ya galileya pamene pasipano uyambe kumva kapena ndinene kuti uzi wachita boda ndi ku palestine koma mkati mwa kamudzi ka uziku muli dziko la uzili kuli kamudzi kamene kakutchedwa kuti halauna kumene kuli kwawo kwa mkulu ameneyi nde tsopano ngati ndi choncho ndiye kuti tikayang'anabe mapu ndiye kuti mkulu ameneyi amakhala mdera chakummawa kwa nyanja ya galileya nde kuti ngati kutakhala kuti yobo amaona masomphenya a nyanja ndikutheka kuti nyanja yapafupi ndi iye inali nyanja ya galileya chifukwa ndi kufupinso kwa midzi ndayitchulayi komabe monga taona kuti danieli anaona zirombo zinayi zikutuluka m'madzi ndi zirombo zina yohane nayenso adachiona chirombo chikutulukanso m'madzi ndiye kuti anthu awawa mulungu akuwatengera mnyanja mnyanja mnyanja anthu atatuwa nde iyobo uja tampeza kunena kuti nayenso akuona madzi ndiye kuti amutenga amuyika mmadzi madziwa ndi dziko lapansi koma osayiwala kuti ali ku boda uku akuona arabia uku akuona palestine mkamudzi ka halauna kaja kamene mapu ndi mbiri kakutiuza kuti kunali kummawa kwa nyanja ya galileya sanamve ngati ukumva tiye tiyende limodzi koma ichichi chikhala chichewa ndi chofuna kuti uchimvesese bwinobwino chifukwa vuto lake nawo chichewa chimakuvuta kumva choyamba tipeza kuti yobo uja tsopano wafika pa nyanja paja paja ndimanena paja kuti iwe ndine tiyende limodzi tikayime pa nyanja ndiye kuti iwe ndine tayima pa nyanja kaya ikhala ya galileyayo kaya ikhala nyanja imene anayima yobu anayima daniele kaya ndi nyanja imene anayima yohane koma iwe ndi chithunzi chakuti umve kuyankha kwanga tiye tipite limodzi tiyime pa nyanja ndiye tikafika pa nyanja tsopano tiye tipite kumalemba sukuona nyanjayi ndiye tiye tsono tibwere ndi yobo chapter number 41 vesi ija ya number 1 pamenepa akunena kuti kodi akhonza kukoka ng'ona ndi mbedza kapena kuti ukhonza kodi kukoka ng'ona ndi mbedza kapena kukanikiza kalandira wache ndi chingwe ndikhulupirira kuti tsopano iwe ndine palibe kanthu tikusiyana m'mipingo tikusiyana zikhulupiriro ukadakhala kuti uli ku chikhulupiriro changa cha chikhristu ndikananena kuti pamenepa tsopano tikufunika timve ndi mzimu wa mulungu pamveke pamenepa pamenensotu pa mfundo yakuti timve ndi mzimu wa mulungu ndi pamenenso padapanda mphanda yakamvedwe ka zinthu pakati pa iwe msilamu ndi ine iwe umachimva chilemba ngakhale ukabwera m'baibulo langa lija kuti tili padawa umamva chilemba pamene ine chilembachi ndimamva mzimu ndikuti kamvedwe ka zinthu ziwiri timasiyana iwe ukhoza kungonena kuti adayika mkhate wa madzi ukungoona madzi kuti munthu akusamba m'mapazi madzi ukumva chilemba koma at the same time ine ndimva mzimu pa nkhani yofanana now palibe kanthu kuti anthu amakutu osiyana takumana nkukambiranako koma ubwerekere khutu langa pa vesi namba 41 ndi cholinga choti timvane mokwanira bwino pamene ndikuyankha ine ndikukutengera kuti tiyambe kumva ndi khutu la uzimu liti lija ndaliyamba koyamba kukufotokozera kutanthauzira kwake kwa nyanja ndakuwuza kuti ndi masimbo amenewa ndiye tikayamba kumva chinthu chimenechi ndikuti tsopano iwe ndine tiyamba kulowa mnyanjayi ndikuti yobo pano wayima pakati pa nyanja ngati chigawo choyamba chakuti iwe ukamvesese bwino zakuti chinthu chimenechi chinali ngati simbo kunena za dziko lapansi mmene mdzikomo tipezemo kuti muli zinthu ziwiri zimene zili mdzikomo tipeza kuti muli ishmaeli ndiye muli isaki ali mmenemo komanso tiyambano kupeza zinyama ndi zirombo kumene tiye atenge asilamu komanso akhirisitu poyenda limodzi maka mtundu wako wa chisilamu iwe m'bale tamvera tsopano pamenepa ndakutengera yobo mu ndime yanga yoyamba yakufotokoza kwangaku yobo waima pa nyanja ngati mmene iwe ndine tayimira kuti tatengana somono tili pa nyanja ndiye nyanja muja yobo akuyang'ana mkati mwa nyanja ndiye akuti m'madzimo munali chirombo champhamvu kwambiri choopsa ndiye akumfunsa yobo kuti kodi yobo ukhonza kukoka ng'ona ndi mbeza walowedwa kamzimu kachibwanabwana ati yobo wayima pakati mphepete mwa mtsinje ndiye tsopano wanyamula cha wanyamula mdzanja lache mbeza ndiye mbeza imene wanyamula ija ali ndi cholinga choti akoke ng'ona imene ili m'madzi tsono ndimafuna kuti iwe uyambe kukhala ndi chithunzithunzi pano chifukwa cha chirombo choopsa chimene chinali mu nyanja imene iyeyi amaona pakufunika kuti paoneke pakati pa nyanja ija chioneke pakati pa nyanja ija chirombo ndiye yobo akuchiona ndiye akumufunsa kuti komatu chimene chili m'madzichi ndi chirombo chosausa kodi ungakoke ndi mbeza ng'onayi kaya zikumveka zimenezo ndiye akunena kuti ikuoneka kuti ng'onayi yakhala pa dziwepa kwa nthawi yayitali ndipo ng'ona imeneyi yakhala ikutha anthu nthawi yayitali ndi chithunzi chimene ndikuchipeza ndiye akupita yobo ndi cholinga choti akakoke ng'onayi imene yakhala ikutha anthu ku dziko lapansi okondedwa omvera ndimafuna kuti tsopano iwe uyambe kuona chithunzi chosausa kwambiri cha satana mdyerekezi wo- khala ndi simbo ya ng'ona koma ali mkati mwa madzi ndiye obwera pamwamba pa madzi ndi atumiki yobo iwe ndi ine tikufuna kuti tichotse chirombo pakati pa dziko tichiweze ndiye chipangizo chimene yobo akuponya mkati mwa madzi ndi chimene tsopano chikumpatsa mafunso okayikira mulungu wayamba kumufunsa munthu wachibwanayo pa vesi namba 41 sakuwerengera kuopsa kwa chinthu chimene chili m'madzimu mpingo wa mulungu abale ndi alongo ndimafuna kuti choyamba titakhala ndi chithunzithunzi chakuti mmene tifuna kupanga zinthu za mulungu m'bale wanga ndi kufuna kupeza zinsinsi zothana ndi chirombo zothana ndi mdierekezi sipakufunika kuti anthufe tikhale ndi zipangizo zosakwanira kuthanirana ndi satana ambiri oyitanidwa abwera ku nyanja ya dziko lapansi ngati atumiki mmene yobo wayitanidwira zambiri mwa zipembedzo ziwiri kapena zitatu zipembedzo zikuluzikulu mwachitsanzo ndiike chisilamu ndi chikhristu tonsefe tapita pa nyanja shehe ndi mbusa tili kunyanja cholinga chake timanena kuti tikufuna kuthana ndi satana koma kayobolizimu komapita kukathana ndi chinthu chachikulu tilibe zipangizo zoyenerera kuthanirana ndi satana m'malo mwake ambiri akuwonongeka tsono pano tampeza yobu wapita pakati pa nyanja imene akufuna kutulusa pakati payi sakufuna kutulusa nsomba kapena themba muli ng'ona mkati mwa madzi ndiye tsopano mdzanja la mtumiki chipangizo chimene akufuna kugwiritsira ntchito pothanira na satana nchimene chikupereka chenjezo pa vesi namba 1 ya 41 yobo inenso mmawa uno ndimafuna kuti ndipereke chenjezo uku ndikukuyankha iwe komanso ndikuchita nd'atumiki ku dziko lonse lapansi komanso zipembedzo kodi makosana mukudziwa kuti padziwepa pamenepa pali ng'ona sono chimene chikumadabwisa kwambiri ndi mmene anthu okathana ndi ng'onayi akuchitira. Ambiri mwa matchalitchi akukanika kuthana ndi Satana koma anabwera kudzaona ng'ona osati kudzaweza ng'ona. Ndimafuna mbwereze pali matchalitchi amene tapita limodzi ku nyanja atumiki amene tonse tayima m'mbali mwa nyanja kodi tikupita kokaona ng'ona kapena kukathana ndi ng'ona mwa njira ina tikupita kokachotsa satana tikupita kokathana ni wanthu amene anagwidwa ndi satana kukapulumutsa kuti tikachotsa ng'onayi padziwepa wanthu atunge madzi mwabwino kapena tikupita kokasewera ndi ng'ona now matchalitchi mwana wa mulungu amatsegulidwa ku dziko lapansi msilamu m'bale wanga wanifunsa funso mizikiti imatsegulidwa ku dziko lapansi mashehe amasankhidwa ataphunzira kuchoka payamba mpaka kukamaliza mmene angachitire koma tonse pamodzi tili ndi kuyima kofanana kumene mulungu ali nako kwa ife choyamba ambiri ngati yobu timadziwa kuti padziwe kapena kuti pa nyanja pa dziko lapansi satana ndi amene akutakataka nkumaononga mitima ya wanthu ambiri ndiye mulungu amatuma atumiki ngati yobu tiyeni kumbali kwa nyanja mukathane ni chirombo mdziko ndi pamene inu ndi ine tsopano timapezeka kuti tayitanidwa koma tikayitanidwa shehe wayitanidwa mwalimu wayitanidwa mbusa wayitanidwa tonsefe tikuyima m'mbali mwa nyanja koma tsopano zida zimene tingakakolere ng'onayo ndi zimene inu ndine tingasiyane mwachitsanzo tonse timadziwa bwino kunena kuti yesu khristu atabwera ku dziko lapansi adadzathana ndi mphamvu ya mizimu ndiye kaya am- amkaloza ndi chala mizimu ndi kutuluka ndipo okhulupirira yesu adayenda chimodzimodzi nachita zamphamvu zazikulu zimene ambuye adawapatsa kolingana ndi ndondomeko ya zida zimene mulungu adawapatsa zimene iwonso adatenga pofuna kukakoka ng'onayo now pali matchalichi amene anthu amatha kulowa nawo pa dziwe kunena pa chalichipo osakwanisa kuyivula ng'ona kapena mbola ya tchimoyo pakati pa chalichipo nkumakasewera pomwepo chifukwa zipangizo zimene ambiri a ife tatenga kuti tikathanirane ndi ng'onayi ndi zosalongosoka ndiye yobo akufunsidwa ndi mulungu choyamba akunena kuti kodi ukhoza kukoka ng'ona ndi mbedza kapena kukanikiza kalandira wace ndi chingwe mmene mudziwira inuyo asodzi kufika pa nyanja mmene tikupeza kuti muli ng'ona kodi mungayiwedze ndi mbedza now this understanding imene ine ndikumva ndi mzimu ndi imene ndikufuna kuti iwe msilamu mzanga wandifunsa funso tiyambe kumvera limodzi the same understanding ndikupempha kuti mzimu wa mulungu alowe kwa iwe kuti malembawa tiyambe kumvera limodzi namba 2 kodi ukhonza kumanga m- m- mphuno ndi mlulu kapena kuboola nsagwada yace ndi mbedza now ndimafuna kuti ukamawerenga buku la yobo chapter number 41 udziona kuti pali ching'ona pamalopa chirombo chosausa kwambiri ndiye tsopano zipangizo zimene anthu atola kuti adzawononge satana ndi zimene zikupereka mafunso pano zimene ine mmene ndikutuluka ku chipembedzo cha satana ndikupeza kuti makosana ambirimbiri ayima m'mbali mwa nyanjayi kufuna kupha chirombo koma ndikamayang'ana zida zimene atolera anthuwa zoti aphere satanayo zimenezi ndi zimene ndikukupatsa kuti uyambe kumva mwauzimu mchigawo choyamba chakukuyankha kwangaku sinkanatha kungolowa chipembedzo chilichonse ndidayenera kuyang'ana kaye ndi zipangizo zanji zimene zili m'manja zimene munthu utachitenga ungathe kuboolera ng'ona pa dziko lapansi ungathe kuthanirana nsatana uja ndidamtumikira kwa nthawi yayitali ndidadziwa kuti zipembedzo zina zanyamula mbeza zina zanyamula momba zina zanyamula milulu tamvera chilombo ichi chikuyerekezedwera pano tikuchipeza kuti ndi champhamvu kwambiri chimene zipangizo wamba sungathe kuchigonjetsera ndikuti udindo wofuna kuwononga satana munthu sangampweteke satana kapena sangapulumuke mu ntchito za satana mdyerekezi kugwiritsa ntchito zipangizo zimene mwina sukulu yakupatsa kuti a ndili nsatifiketi ya ubusa ndi mbeza imeneyo kuponya pa nyanja kuti mukakole ng'ona zotsatira zake ncha satana mdyerekezi ukaphunzira ndi kupanga graduate to pastorship mbeza imene uli nayo mdzanja ambiri akudalira zipangizo ngati zimenezo kuti aziponya pa nyanja ndiye taona timbeza ta masatifiketi akubusa ng'ona imeneyi kudula kumwetula pa kugwetsera m'madzi inu mwaona chifukwa chiyani abusa aja adagwa chifukwa chiyani agwa pa tchimo la chisembwere chifukwa chiyani akumazemba nkukamwa nawo mowa koma ali mtumiki ayi popita pa nyanja anatenga mbeza kuti akawezera satana nkhani yosausa simungapite kokaweza ng'ona mutatenga zida zimene zasulidwa ndi anthu kuchoka ku west kumayiko a anthu obalalika nkhani iyi ni yayikulu kwambiri m'bale wanga ichichi chinali chisankho changa choyamba mmene ine ndivuuka m'manja mwa satana kodi nchipembedzo chiti chimene chingayimire ngati chida chifukwa ndikuchokera ku madzi komweko ndikudziwa kuti m'madzi mu dziko lapansi muli ching'ona chachikulu yobu wachiona inenso potuluka ku chipembedzo cha satana nachiona kuti ni champhamvu kwambiri wochigonjetsa basopo asatenge mbeza mululu kapena momba chifukwa chikopa chake ndi champhamvu kwambiri chimene mombawu ndi muvi kuti nkhale mutati mwazika va chimanjanja nkunja njira kunja chikufunika chipangizo chokwanira kuti ndikagonjese mchaka mumapeza kuti ambiri amene adatuluka chipembedzo cha satana ndili ndi ndandanda wa mayina pano gulu la nafadhai gwalazimba achina austin makasa makosana amene adankonda satana tamverani makosana potuluka chipangizo chimene adaona kuti agwira pokafuna kuthanirana nsatanayo idali mbeza kapena momba yobu akufunsidwa mafunso walowetsedwa mu khoti koma padoko kodi pa doko lino limene takumana la dziko lapansi ana a mulungu mudalira cha pakuti anthu ambiri akudalira zinthu zimene satana akhoza kumwetula kapena kuyerekezera ngati mbedza inu simunamve kuti abusa a dipoloma wagwa simunamve kuti abusa a masters wagwa tunena pano wena ali kumaphunziro koma kumaphunziro komweko nkhani yosausa chifukwa chake ncha akukatenga zipangizo zimene sangakwanitse panali mbiri ina mu zaka zanga yomvetsa chisoni kwambiri imene idachitika ku assemblies of god theological wanthu adampeza mbusa mu korido atatsitsa hafu ya mzimayi mzawo wina akaphunzira ubusa wina akaphunzira ubusa anagwira mkolido mwafunsa achakwera adali bwana pa assemblies of god zaka zimenezo mufunsa achina stephen banda makosana amene akukalamba ndi uthenga wabwino mukafunse kusukulu yawo adagwira mbusa ataweramitsa mzimayi mkolido chidavuta nchani pa theology munthu ukanika kuti akagwire mtima mpaka kufunsira mzimayi ndikufuna kumgwiririra mkolido mpaka adamudula mbusa ameneyo mukafunsa history imeneyo akakuwuzani chifukwa ndi zipangizo ngati mbeza zimene timadalira zipangizo ngati momba zopatsidwa kuchoka ku anthu pa nyanja ino pa doko lino pa sopo chifukwa chirombo chili pamadzipa sichikufunika mbeza yobo munthu osagwira mutu iwe kodi ungaponye mbeza vesi namba 1 nkhani yosausa muponya chani kuti mukavuule pakuti ndikuwaona padokopa odalirika wanu angopachika mtanda chimwinjiro avala anyamula kaujeni kofukizira lubani kupa kupa kupa kautsi kali phwe phwe phwe uganiza kuti ungawombole munthu amene wagwidwa ni imfa ulendo ku gahena nikamphika kalubani pokupiza pamwamba pa bokosi muponya mbeza bwanji pakati pa ching'ona chachikulu ngati chimenechi iwe msilamu mzanga usatayike ni lupanga lakuthwa luponya yehova pano lidzicheka iwe kwina kuli kucheka ine mwini lidzicheka msilamu lidzichekanso mkhirisitu ni mulungu olankhula zinthu zimenezi so vesi limeneli likutipasa chithunzithunzi cha chirombo chokhala m'madzi ndiye chirombocho mukuphunzira kwachiwiri ndi chimene chitipatse mitundu iwiri chilombo chokhala pamadzicho ndi chimene chitipatse mitundu iwiri ya asilamu komanso akhirisitu ife tipezako isaki sakumva munthu tipezakonso ishumaili tamvera verse number 3 verse number 3 kodi idzachulutsa mawu akupembeza mwa njira ina ng'ona imeneyi ikakuona ni zipangizo zimene mwanyamula kuti muthane nayo muganiza kuti ng'ona ingaweramire masatifiketi aubusa ingaweramire maanaunsimenti aubusa muganiza kuti imene imaopa simaopa ndi chifukwa chake mukapeza kuti iwo amene adayamba bwino sadamalize bwino ulendowu chifukwa zipangizo zimene ife timazitama nazo ma phd machakuti chakuti zimene dziko limapereka ndi mbeza chabe zakuti mukaponya m'madzi zingomwetula mukachita tsoka chimangogubizira iweyo m'madzimo thera pompo tsala ni mkanjo ni certificate pakhoma koma satana utakanika kumugonjetsa tsono kodi uganiza kuti ng'ona imeneyi ingakupembeze chimene yobo akukambirana ndi mulungu pa nyanjapa ndimanena kuti chapter number 41 ndi chingwe chopota chimaoneka green red koma chimapanga chinthu chimodzi mbali inayi chikamafotokoza chapter 41 chimafotokoza ngati ni mulungu akudzichemerera kuti iyeyo ndi chinthu champhamvu musasewere nacho at the same time mumaonanso satana kuti mukamafuna kuchita naye musamachite mwamasewera ni chirombo chosausa kukola kwake nene moona pano chirombo chosausa kukola kwake nchovuta kuti chikakole ambiri pofuna kukakola mpaka lero sadabwere kudoko ankayembekezera kuti akapita ku america kuchakuti chakuti yunivesite nkukatenga makalata atanyamula zimakomentale zodzadza ndege kubweretsa ku malawi adzakhala opulumuka ni upulumutsa wena koma atabwera atadyedwa chikristu chawo chidamezedwa adapita ku nyanja koma atanyamula mbeza mdzanja so verse number 4 ikunena kuti kodi idzapangana ndi iwe kuti uyitenge ikhale kapolo wako wachikhalire verse number 4 akumufunsabe yobo funso mmene wayionera nyanjayi ndi imeneyi mmene wayionera ng'ona pamadzipa ndikufunse funso kodi ukuganiza kuti ingapangane ndi iwe ng'ona imeneyi iweyo nuyitenga ng'onayi nkukhala kapolo wako kapena iweyo ndi amene ukhale kapolo wa ng'ona imeneyi mafunso ovuta kwambiri amene dziko lapansi natumiki ochuluka akukanika kuyankha pa khoti la pagombe la chapter 41 ya yobo funso verse number 4 kodi idzapangana ndi iwe ng'onayi chipangano chake pakati pa iweyo nsatana mwagwirizana kuti amene ati akhale kapolo wanzache ndani mmene niuoneramo khala ngati mwasayinira atsogoleri a mipingo kuti dziko likhale kapolo wa satana chifukwa yobo akufunsa mgwirizano wanuwu mmene mukupangana amene ati akhale kapolo wa nzake ndani pa gombe lino la dziko la malawi ndani amene ati akhale kapolo pakati pa awiriwo mugwirizana kuti cha kumakhala zipangano nsaka timanena kuti mipingo ina vesi namba 4 zipangano zina zimene mipingo inkapangana nsatana tidaona ni maso migwirizano timaona masigineya a zipangano za mpingo ndi mabungwe chipangano cha mpingo ndi boma koma funso vesi namba 4 kodi udzapangana ndi iwe kapena kuti ng'onayi idzapangana ndi iwe kuti uyitenge ng'onayo ikhale kapolo wako sakumva wanthu sakumva wanthu ndibwereze pakuti ichi nchichewa chowerengedwa ni mchawa ndibwereze wanthu kodi idzapangana ndiwe kuti uyitenge ikhale kapolo wako wachikhalire mapangano ana mulungu mmene tafika pa gombe lino la nyanja yosiriza ya mtunda womaliza zipembezo zikusayinira mgwirizano wosati kuti dziko likhala kapolo wa chipembezo koma migwirizano ndi ma secret document amatchalitchi wanu ambiri vesi namba 4 asayinira kuti chipembezocho ndi chimene chikhale kapolo wa chi- wa dziko nchake mukuona malamulo akuchoka ku boma kupita ku chipembedzo kukamveka zikhwethe wanthu tchalichi munkapangana ncha mmene munkatsegula tchalichi chanucho munagwirizana kuti inuyo boma ngati ng'ona mudzakhala mukulilamulira boma kapena lidzalamula iwe sopono zikuziwika ma 23 century muno taona kuti ha kodi anyamata inu popangana mudapangana kuti ife ndamene tikhala akapolo ang'onayi zadziwika chifukwa mmene atiponyera masantaiza tizichapa mmanja polowa chalichi chalichi chonche kuyambira abishopu a purezidenti kaya ni union kumwambako nonse uvomera tayaluka mwayaluka tadziwa zimene mudapangana eti mudapangana kuti ife tikhala akapolo ine sindikuvomera ukapolo umenewo nimayamba ndayiona signature nimayamba ndaona papepala kodi mgwirizano umene ndikupanga ine ni tchalichichi mgwirizano umene ndikupanga ine ndi mpingowu amene ati akhale kapolo wa mzache ndani ngati ndizonigwira ukapolo tilekane pamenepo ana a mulungu tamverani taudziwa mgwirizano uja kuti munagwirizana zota zoti inuyo mukhala kapolo fo yobu akufunsa 41:4 kodi idzapangana ndi iwe kuti uyitenge ng'onayo ikhale kapolo wako koma wachikhalire tsonotu iyi ndi ngozi yayikulu kwambiri ana a mulungu imene ikuchitika m'bale wanga msilamu tamvera chipangano cha pa vesi namba 4 ndi chimene uzikachifunsa chalichi chako kodi chisilamu chakocho ni kapolo wa satana kapena ichocho nchimene chiku- chikumulamulira satana ukapeza kuti ayi migwirizano imene masulutani akusaina mu 24 century mmene tikuyandikira ku new world order masulutani akusaina zotani ndi zosainira kulambira ng'ona pa nyanja inu mwaona anyamata amenewa akuuluka ulendo kwina kwake ku, ku vatican kukasainira mapangano oti kuti akhale akapolo a satana mdyerekezi so migwirizano yambiri ya matchalichi ndeso pano niuyankha chigawo namba 2 chakufotokoza kwanga sinalowe chisilamu chifukwa cha mgwirizano umene ulipo pakati pa satana kuyimira kaya ni boma pakati pa satana kuyimira kaya mabungwe kaya kuyimira kaya african islamic chakuti chakuti kaya oac kaya ioic mulimonsemo mmene migwirizano ya mabungwe amenewa imakasainirana zipangano ndi chisilamu ine niudziwa kuti zipanganozo zimakhala zoti chisilamucho chikhale kapolo wang'onayi muukana kodi sadakugwireni ukapolo ma america asilamu inu aluya inu kukuyikirani asilikali zaka 41 akuyendayenda pa nyanja ya saudi arabia muli phee aja mmati makafiri kodi sadakugwireni ukapolo si awa lero akaphwanya malamulo a chisilamu lero tiuona thalauza ikuyenda mu saudi arabia mukapeza thalauza ya pyetete ikuyenda ku kuweti kuja munkati sikumadusa munthu wovala thalauza koma mkanjo okha lero bwa mgwirizano umene mudapangana unali wotani pakati pa asilamu ndi dziko mpingo wa mulungu tikamalowa zipembedzo tidziyang'ana mipangano kodi pa mgwirizanowu agwirizana kuti amene ati akhale kapolo wa nzache ndi ndani mwana wa mulungu tandilole kuti tikumane mu ndime inayi mulungu akalolanso amen amen mpingo muja tinali kuyenda limodzi kupitiriza ulendo wosausa umene tikupita tikayankha m'bale wanga taliona vesi namba 4 limene labwera ni funso la mapangano ndi mgwirizano umene tikupangana ndimafuna mu vesi namba 4 vesi namba 5 tiime ndi vesi namba 5 imene ikunena kuti kodi udzasewera nayo ngati mbalame kapena udzayimangira anamwali ako kuti ayiwete m'bale wanga ndili pakatibe popitirira kukufotokozera ndi yankho ndikufuna uperekali lakuti kodi chisilamu chimapezeka ku baibulo ndiye ndili ndi vesi limene lili kumtundako ukuku nkuyalira ulendo wa yankho limene ndikupatse poyerekezera za pa nyanja pamene tapeza kuti iwe ndine tayenda pamodzi ndi yobo ndipo tafika pa nyanja mphepete mwa nyanja ndiye tikulandira mafunso amene tikuchitira pa nyanjayi chifukwa mmene tafika pa nyanja tapeza kuti madzi ali gwedegwedegwedegwedegwede kuti pansipa pali chilombo choopsa ndiye tampeza kuti yobo wagwiriza mbeza ndiye akumfunsa pa vesi namba 5 kodi udzasewera nayo ngati mbalame kapena udzayimangira anamwali ako ayiwete mafunso awa ni opweteka kwambiri chifukwa chiopsezo chachikulu kwambiri chimene mulungu akuchiona kwa mtumiki yobo ndi njira zimene akutsata pofuna kuthanirana ni chirombo chotchedwa ng'ona kuyerekezera nsatana chimodzimodzi kuti ni njira ziti zimene tikuyesera kuti tikathanirane nsatana ku dziko lapansi inu mwaona mnyengo yakumapeto ino anyamata amene ayima padoko mmene akupezera njira zofuna kuthanirana nsatana kunjakutu kuli zigubu za madzi akuti kuthanirana nsatana wanthu akuapatsa madiramu amadzi ali dzikamwa muthana nsatana zikuchitika wanthu kumene kumichere

nkhani yosausa chifukwa chani okondedwa tikupeza njira ziti zoti tithanirane ndi satana inu mukuona kuti njira zosiyanasiyana zabuka mkati mwa ulendo umene tikuyenda popita kumwamba kusonyeza chani okondedwa kunena kuti mmene tafika pa gombe lino tikulandira mafunso amene yobo anali kufunsidwa ndi mafunso omwewo amene ndimati mulungu akutseguleni maso mutaona njira zimene atumiki ndi matchalitchi akutsata kuti akathanire na satana mwaziona inu tili ndi mapolofeti ku dziko lapansi njira zothanira na satana nenera koopsa wena kusambwatika malilime tunena pano abodza ochokera ku rema lipapapapapapapa njira zothanirana ndi satana tikutsata njira zanji zoti tithanirane ndi satana kuli njira zosiyanasiyana zimene mukaziunika mukapeza kuti ndi zimene zapanga matchalichi ambiri pa gombepa nayo 7 ali njira yace yothanira na satana asembule ali pomwepo kuthana na satana naye waangilikani ali pomwepo atanyamula kamphika kake kautsi kokafukiza chimkanjo chili mpaka umu umu siku chimkanda naye msilamu wanyamula chimkanjo chake kofiya wavala kudzanja linali kuli tasubiri ulendo kunyanja kokathana na satana

anoint oil kuyesera njira zambiri zosiyanasiyana zothanira na satana mukapita mtaunimu ndiye kudatuluka ngalawa ina yochoka kumadzulo kwa nigeria imene inabwera ni masitika the year of 2020 prosperity the year of 20 chakuti chakuti kutchula zaka kuti muyamba mulungu nkhani yosausa kufunsa sitika yoti mmate pa galimoto akuti igulitsidwa imeneyi ikugulitsidwa pa okishoni wanthu kumagula 1 miliyoni 500 kugula sitika pongoyikapo pambuyopo kuti 2020 2024 ni chaka cha anthu opambana nkhani yosausa funso ni lakuti ni njira ziti zimene tikuthanira na satana pa gombe limeneli yobo akufunsidwa mafunso amene mulungu akundifunsa ine akufunsa iwe akufunsanso mamembala amene tabalalika mzipembedzo amene tayenda ulendo limodzi mmawa uja ndi yobo mnyamata wafika pa gombe la nyanja nde akuona pansi pali ng'ona mdzanja mwake muli chingwe mbedza yehova akuchenjeza akudziwa kuti yobo akachita masewera adyedwa nde akuti yobo tayima kaye vesi namba 1 kodi muponya mbedza kukola ng'ona yobo mwatani kodi muponya muvi chikopa chokakala ngati chimenechi mwatani kodi muponya mululu muponya mmenemu mono kuti mukakole ng'ona a Yobu munthu wa nzeru zabwinobwino mwachita bwanji kodi muganiza kuti mungathane nsatana nkaphukusi ka shuga kaphukusi ka mchere kaphukusi ka oyiro kachigubu ka madzi mwatani kodi yobu anyamata a yobu zizukulu za yobu masiku akumapeto njira zimene tikufuna kupezera zozizwa zothanirana nsatana okondedwa zafika pobalalika nkhani yosausa si kale tsopano satana akupezera wanthu njira zomakhala ngati mukuthana nsatana koma vesi namba 4 mukumakhalanso m'pangano koma vesi ya namba 5 m'bale wanga pa ulendo wokayankha funso tili pa nyanja pano chifukwa pali chirombo chotchedwa ng'ona chimene chitipatse mayankho akupezeka kwa msilamu m'baibulo ndatapezeka koma kupyolera kumayina mozimbayitsa tamvera mpingo wa mulungu chikuti bwanji pano vesi 5 kodi uzasewera nayo ngati mbalame nena ng'onayi usewera nayo ngati mbalame mmene tiwonera pa tv wokondedwa wena ni wajama litumizira zithunzi akuti kuthana nsatana koma zimabokosheni ntchalichi akuti umenya makiki umenya satana nkhani yosausa kodi mungathane nayo ngati mbalame maulendo amene timapita ku saudi arabia kokatenga usulutani kokatenga ulahaji amafika kumalo kwina chakumalwa uko kumene amatenga miyala akuti the stoning of satana umakhala ndi miyala kumeneko anyamata atavala chimalaya shoda ili pa mtunda yosavala miyala kugenda satana akuti kumgenda amapezeka dera lina la ku saudi arabia satana ndi asilamu amatenga timiyala kukamgenda kodi musewera naye ngati mbalame nkhani yosausa kodi muganiza kuti satana angachoke ndi msuko wa madzi nkhani yosausa okondedwa ife taona wanthu akupita m'madzi nutuluka utenga msuko usamba mamawa masana madzulo mpaka cha 5 ausamba pa tchalichi ausamba pa mzikiti koma pakati pa usiku tikumva mbiri wakhapa uyo uyo uyo wagwira kuchipinda kodi muganiza kuti mungachose tchimo m'madzi sewera nayo ngati mbalame mayi ndi abambo ni ulendo wosausa umene tikuyenda wopita kumwamba umene iwe ndine tikuyenera kupita ndi chidwi kuyang'ana chithandizo cha mulungu wakumwambamwamba now vesi namba 5 ikundipatsa mawu aena aka akunena kuti kapena udzaweramira akunena kuti kapena udzaimangirira anamwali ako kuti ayiwete so nkhaniyi ikupita kwina kopitano kodetsa nkhawa kunena kuti nzachibwana kwambiri mpaka tafika kuti tchalichi usira makanda wanthu opanda uzimu uliwonse anamwali kuti awete tchalichi amenewo ndi amene tasiyira kuti atsogolere kuphang'ona atsogolere kuwononga satana wana opanda ndi nzeru zomwe tasiyira anamwali kuti aphe satana napeza ine m'matchalichi akuti tili mgulu la praise and worship anamwali kuti ndi amene mwasiyira tchalichi kamtundu kobalalika ka m'bado wa makono okhotakhota ngati kameneka ndiye nthawi ya praise and worship mukuti ndiye yopembeza mulungu mukusiyira anamwali anyamata inu kuti atitsogolere ku chipembedzo anyamata ake awa mmene ameteramu atitsogolera ku matchalichi abwino yawo kuti amenewa achita kanthu yawo akuti kodi ukusiyira anamwali kuti ayiwete ng'onayo ibweteka wanthu chifukwa tasiyira anamwali wanthu osakhwima nzeru amene adakathamangisana ndi dziko mwapeza akupita kumeneko akuti ndiye apostolo ameneyo amene akuti ndiye bishopu amene akuti ndiye mneneri profeti wa mpingo umenewu akamatuluka mgalimoto kuyang'ana tcheni chimene chili pakhosi mwasiyira anyamata kodi kuti akaphe ng'ona ulendo wosausa mpingo wa mulungu takhalani pomwepo tipite pa vesi namba 6 vesi namba 6 ya ulendo wa yobo wautali kwambiri wa mavesi wakwana 34 ndi umene ndikuyenda nawe pofuna kukupasa yankho mchigawo chachiwiri chimenechi kodi wopanga malonda wopanga malonda adzayitsata verse number 6 kodi opangana malonda adzayitsata adzagawana eni malonda chifunso chosausa chimene chikukhuza katundu wa dziko lapansi amene tikumpanga mix ku ntchito ya mulungu kumayenda limodzi m'malonda ponsaka ng'ona kumayenda pamodzi m'bizinesi kusaka ng'ona kukachita mapangano a malonda ku bizinesi ya mulungu inuyo ndi ine mukudziwa bwino kuti tasiya kwinaku kunkakamira chakhumi perekani perekani gwira pakhosi wanthu wafinya osawauza za chipulumutso koma kumawauza kuti kuli sidi mupereke sidi ati ukapereka sidi ndiye umakolola sidi yanji okondedwa kuli choperekatu cha sidi nkhani yosausa verse number 6 kodi opanga malonda adzayitsata

nkhani yosausa okondedwa kodi mphindu lanji limene tipeze kodi nchani ndiye funso nlakuti m'timabotolo timeneti mmene mukupezeka timafuta tochita malonda nsatana funso nlakuti chikuchitika ncha adzaigawana kodi weniwake wa malonda kupyolera mu bizinesi imene tikuapanga mamembala pa tchalichi bizinesi imeneyi yotsekula zimaofesi zikuluzikulu kudalira chakhumi bizinesi yanji imeneyi akuti chakhumi tidzipanga control ndi ife akuchigawana weni malonda vesi namba 6 kodi mudzayitsata popanga malonda kodi mudzaigawa waugawana malonda akutchalichi masiku akumapeto yobo akuona mulungu waonanso pakati pa dziwe limene pali ng'ona kodi kuchokera mu bizinesi ya malonda amitundumitundu mungakwanise kunchosa satana kuchokera mu kabizinesi aka mwabutsa kaunenerika kamene apulofeti mwakakamira kamene abusa mukakamira akuti mpereke sidi akamuona nzawo ali nkanthu thamanga ukapanga malonda akuti ukapereka sidi chimachitika nchakuti kodi nkusidiko nkhani yanji okondedwa mulungu ali pomwepo adalonjeza adzadalitsa wopereka zathera pamenepo sakunena kuti mpereke sidi sidi ya chipongwetu ichi nde baibulo likutiwonetsa kugawana kwa wanthu amalonda padoko ndi nyengo imene mipingo ikukonda bizinesi ku wanthu inu mukungoganiza kuti kodi palibe geni apa muja ndayambira kupemphera ine kale kale osanipasa nkhale uchurch elder omwe zavuta pano nkhani yosausa chimapemphera atu chimunthucho koma wayi kungobwera kagalajuweti nkungoyimirira ine ndine mulendo nabwera pa imene ili panjayo nimagwira ntchito ku banki nthawi yomweyo kupanga dissolve komiti kusankha ameneyo kunichotsa eti ine mwanichotseranji mugawana kodi malonda muganiza kuti nanyamata asukulu muwasankha m'mipingo kuti ayendetse chipembedzo ni ulendo wopita kumwamba yobo chapter 41 verse 6 akuti wayi adzaigawananso weni malonda adzakhazukakhazuka pamene tikukafika kwathu amene mwakhala masekiritale achipembedzo through kampeni mudzakhapikakhapika pamene tikufika kwathu mudzagawikanagawikana kusowa pogwira wanthu amene mwatayitsa chilungamo kuchokera m'makobiri wanu nkupereka ndalama zofuna kusokoneza chipembedzo pakuti mwapezanso azibusa wake achibwana ngati yobo chapter 41 atanyamula kambeza akuti tikakumane ku ofesi mungachose chiwanda cha msungwana wopaka mkamwa mwake redi iweyo uchepa kaya

Hey, tikumana posachedwa pamene ngalawayi ikukocheza pa gombe anyamata achibwana okocheza pa gombe akuti afuna kuchosa satana pakati pa nyanja ya dziko lapansi koma kuyang'ana machosedwa a satanawa afika podetsa nkhawa zikudetsa nkhawa kuti tichosa bwa kodi mungayichose ni hayi hayi wa pafoni zivuta zinthu Yobo, verse number 7, chapter 41. Kodi udzadzadza khungu lache ndi ntchetho kapena mutu wache ndi muomba? Akupereka zipangizo zimene Yobo akuzidalira ndi akumfunsa kuti udzachita zimenezi ndi ntchetho kapena ndi momba wake kapena mwa njira ina ndi muvi ndi ntcheto zimene ukuzidalira zipangizo zosiyanasiyana zimene tikuganiza kuti zingagwira ntchito pothana ndi satana mulungu akumutchalenja yobu kuti sizitheka tili pa ulendo wokapereka yankho verse number 8 isanjike dzanja lako ukakumbukira nkhondoyo sudzateronso ukadzakumbukira kuti imeneyi ni nkhondo yobu simudzapanganso zibwana zimenezo vesi namba 9 taona chiyembekezo cha pa iyeyo chipita pachabe kodi udzatenga nk- nk- mkamwa nkhawa munthu paku pakungoyiona vesi namba 9 ndipo chiyembekezo chako chipita pachabe kodi adzatenga nkhawa munthu pakungoyiona ng'onayo kodi ikukutengetsani nkhawa zoona ine ndikutenga nkhawa nkayiona mmene yagwedezera dziko lapansi sindimaona chimozimozi ndikamaona mmene mipingo ikugwera pakati pa nyanja ng'onayi yayamba kutidetsa nkhawa yobu akufunsa kufunsidwa ndi mulungu kodi yobu uli ndi nkhawa ukamaona mmene mipingo ikupanganirana zakatemera ni boma ukutenga nkhawa kodi yobu ukamaona matchalitchi aja adali apamwamba akulumikizana ndi andale kodi ukutenga nkhawa yobu ukamaona atumiki apamwamba waja akupezeka mmapasitala fulateno kulandira ndalama zochokera kwina kwake anoni dola anoni kwacha anoni fund kodi ukutenga nkhawa ukamaona zimenezi ukamaona atumiki wokhala pa tchalichi cha anthu teni wokha akugona mnyumba zapamwamba kumanga mafuleti koma mamembala 5 pa mamembala 10 po palibe ngakhale graduate onsewo ngogulisa zinango a pamsika koma abusa akugula vx chakhumi chachoka kwa ndani kodi sukutenga nkhawa ukamaona abusa opanda sukulu alibe pogwira penipeni amene kupeza kwawo mpaka chisi kuchokera mu zimene ife tikupereka funso lakuti ku bambino tufizi ni 1000 chakuti chakuti miliyoni yopereka nkhani yosausa wana 5 720 pateremu mwayitenga kuti 1 miliyoni 400 yoti mukapereke ku sukulu pateremu kodi simukutenga nkhawa nkhani yosausa ana a mulungu tendiyambe kutenga nkhawa malingana ndi atsogoleri mmene akuyendesera chipembedzo tenditenge nkhawa tikamamva kupita ku ma meeting akakuyitanani kukutumirani kalata tikakumane kodi mutenga nkhawa nkhawa zidatha kalekale chaka chipembedzo chikungophatikana ndi dziko nini chenjezo pano efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni verse number 9 akuti taona chiyembekezo chako cha pa iye chipita pachabe kodi suzatenga nkhawa pakuyiona verse number 10 palibe wolimba mtima kuti adzayiputa ndipo ndani adzayima pamaso pa ine nkhani iyi nanena kuti nkhani ya chapter number 41 cha yobo ikamamveka amakhala ngati mbali inayi mulungu akudzichemerera kuti ndi wamphamvu kwambiri mbali inayo amakhala ngati akutiuza kuopsa kwa satana nkhani yosausa so verse number 10 11 palibe wolimba mtima kuti adzayiputa ndipo ndaniyo adzayima pamaso pa ine now mmene tikuyenda mu nkhani imeneyi mwana wa mulungu usatope chifukwa tsopano tikusendera kufupi kuti tikanyamuke ulendo wopereka mayankho koma tamvera baibulo likuti palibe wolimba mtima amene angayipute ndani adzaima pamaso pa ine zikukhala ngati akunena ni mulungu kuti adzaima ndani pamaso panga koma at the same time ikukhala ngati ikutchalenja ni ng'ona ikunena kuti ndani angaime pamaso pa ine so mamvedwe a vesi limeneli ndimafuna kuti iweyo choyamba utenge kuti ni chalenji cha ng'onayo ikunena kuti ndani angayime pamaso panga ndani amene angalimbe mtima ku dziko nkukayiputa ng'ona so chiphunzitso ichi ndikuti tsopano iwe ndi ine tili pa gombe azitumiki ambirimbiri ayima padoko pakufunika akamuna olimba mtima m'masiku osiriza amene ati agwere pa dziwe kukathana ndi ng'ona kaya mukudziwa zimenezo kunali ni mnyamata wina ku australia ankangomuti crocodile hunter ankandigwira mtima mnyamata ameneyi okondedwa amafika pakuti ng'ona kungomuona pamphepete pa madzi malo momugwira kuthawa chifukwa ankalowa madzi opanda chida nkukagwira ng'ona nkuthana nayo ng'ona zikuluzikulu amamutcha kuti crocodile hunter mpaka ng'ona zidapangana nkudziwa fungo la crocodile hunter ngakhale njoka za m'tchire zikamuona zimadziwa kuti akulu awa sitiwaluma koma atigwira mnyamata amene adafa ali mkabudula kutchire komweko koma okondedwa ndimati nnene pano kunena kuti lero tikufuna ma crocodile hunter auzimu amene tikhoza kulowa pakati pa madzi ndi kuyamba kugwira ng'onayo ndani amene adzalimba mtima tsono uthenga uwu yankho ili likutitengera iwe ndi ine ndi atumiki tonse m'masiku otsirizano kuyima nawo pa gombe koma titalimba mtima titalimba mtima mwana wa mulungu tatiyeni tioneni verse number 12 so verse number 12 ndi imene ndimati iwe ndine tsopano ndiyambe kuyankha funso lako lija kuti tsopano tipite ku chapter chicha ndiye undilole kuti kuchokera pamenepa ndikhale ngati ndikuyambiranso one kuti ndiyambe kuyankha mafunso ako aja uku ndimayendaku ndimafuna kungokupatsa chithunzithunzi cha chimene ndikufuna kulankhula